ndị ọma nwe m ekene nụ ekenekwanụ m unu ndị nke m ndị ọma nke m ekene nụ m unu n'ụbọchị tata ekene ọma kedu onye nọ n'ụnọ ọ sọ mụnwa nọ n'ụnọ kedu ndị mụ na fa nọ tata ekenekwa m unu ekenekwa m unu n'ofu n'ofu ee ka anyị gabanụ n'iru n'agbanyerọ maka na anyị malụ ọkwa na anyị na-abịa mana ọ ka anyị bịa wee manite nkụzi na nkọwa nke gbasalụ ili ili na abụọ ama m na ozi nzi na ọ dị ka m ede ili na atọ mana emesịa na m ga-eje ka nje edeghalịa nya na ozi gbasalụ ili na abụọ ka anyị nọ dịka unu si malụ na ụwa nọ ndị n'iche iche na ndị ọbụna nọ n'ụwa nwelụ akịkọ okike ụwa nke fa ndị ọbụna nọ n'ụwa nwelụ akịkọ ka okike ụwa nke fa si wee manite etu a ka ọ dịkwa ndị igbo na ndị igbo nwelụ akịkọ okike ụwa nke fa na ife dị iche iche na ụzọ dị iche iche ka igbo ji kọwaa okike ụwa nke fa ọbụnadị ọgụ ọnụ so n'ofu ụzọ ndị igbo ji kọwaa okike ụwa nke fa dịka m si na-akọ oge ọbụna ma m bịa ọbụnadị ọgụ ọnụ ọbụnadị mmemme ama m na ọtụtụ n'ime anyị kịta nọ n'ịwa ji a na-eli ji ọfụ ekene ka m na-enyekwa o ehe ekene ka anyị na-enye anị na ndị kọlụ ugbo n'arọ a na ndị ka ya-abakwa aba maka na ma na akụnyekwago ife ọfụ n'ubi mana ọ na na ji a ka elisie ji ọfụ a nwụọ n'elimeli ji ọfụ ka igbo ji aba arọ ọfụ mana nke a bụ okwu ọzọ abịarọ m ikwu maka nke a tata nya na ọ ife ọfụ na-eweta arọ ọfụ na ndụ ndị igbo n'agbanyerọ na ama m na ya edebugo ozi dee arọ ọfụ ndị igbo ọ daa- ọ daba n'ebe ọzọ n'ebe dị iche mana anyway na ọ bụrọ ya ka anyị ji bịa tata na ife nji bịa tata bụ ka anyị manitekwalị na-akọ na-akọwa na-ezikwa nya bụ ozi n'ebe anyị kwụsị na oge galụ aga maka na oge galụ aga na ife anyị na-akọwa bụ ife gbasalụ ili na ofu ili na ofu mana anyị aghọtago na ili nwelụ ife ọ na-ezobe ya na ekwu ili na ofu na ife a na-ekwuli bụ maka gịnị maka ịbụọ ịbụọ ili na ofu na-ekwuli maka gịnị abụọ mana tata na anyị bịa gbasalụ ili na ịtọ ili na abụọ ya na ili na abụọ anyị na-ekwu maka ya kịta gbasalụ gịnị ịtọ mana tata anyị ama aba na ozi tata anyị ama aba n'ozi ebe anyị ga-ebido bụ ịlụtụ aka n'ife anyị kwụsịlị n'oge galụ aga gbasalụ abụọ bụ okike mgbawa na mgbanwe mgbawa na mgbanwe ọ ebe anyị kpatụsịlị aka n'oge galụ aga wee kwuo ka igbo si wee kọwaa okike ụwa si wee malite wee bụrụ na anyị bụ mmadụ aba- asolu ni- nọnye na okike malụ onwe anyị na okike wee bata na ya kọwaa ka fa si wee kwu n'izu n'izu n'izu ife megasị n'izu dị iche iche n'izu dị iche iche izu nke anyị ma bụ abalị ịnọ abalị ịnọ abalị ịnọ fa gwala anyị mmụọ na mmadụ na-agba izu kọwala anyị ka ife bu ụzọ pụta mkpụrụ ndụ n'anya mmụọ ịnọ site na mkpụrụ ndụ na anya mmụọ ịnọ mesịa gịnị eme izu amapụta eke oye afọ na nkwọ isi na afọ na eke na nkwọ ọma ndụ amalụ ndụ de na-abịa na nke ikpeazụ na oge fa na-akọwala anyị na izu nke ịnọ nke ịnọ na eke na chi na ụbọsị abụlụgo ofu na mbọsị a ka eke na chi na ụbọsị bụlụ ofu ekenekwa m gị nwanne m nwoke ntọchukwu nnọọ ya na tata na ebe m na-akpatụ aka bụ n'ịgabazi na ili na ịbụọ dịka anyị si ghọta ili na ịbụọ ekenekwanụ m unu daalụnụ rinne ili na abụọ ya na ili na abụọ anyị na-akpatụ aka tata bụ ijikwa wee na-agbasa iji na-agbatị iji na-agbatị ofu ozi a iji na-akọwa okike na ime ka nghọta anyị bụ ndị Igbo wee baa ụba n'ime okike ọ nya ka m ji sị na tata na ọ ka m bịa malite gbasalụ nya bụ ili na abụọ mana ozi m ji amalite n'ili na abụọ tata bụ akụkọ iro akụkọ iro ọ nyanwa ka m ji amalite akụkọ iro a m kwuru sị na ọ bụ akụkọ gbasalụ ọkpa ike ọkpa ike na dinta ọkpa ike na dinta kedu onye bụ ọkpa ike kedu onye bụ ọkpa ike dịka anyị si malụ na o nwere afa dị iche iche anyị na-etu ndị mbụ na ndị ichie mana na-agabalụ n'ime ababalụ n'ime ya bụ ozi ka anyị ghọta na ọkpa ike bụ eze nwudene na ọ bụ eze nwudene ọ nyanwa bụ ọkpa ike dinta anyị na-ekwu maka ya na afa ya bụ idika afa ya bụ idika ya na akụkọ a gbasaa idika ọgbanta na udene eze nwudene ọ nke a ka m ga-eji wee meghe ozi ozi nke nke gbasalụ ili na ịbụa ebe a ka m mebido ya na etufula oge maka na ozi m ji bịa tata etoro ogologo ọ akụkọ a ka m bịa ka m kọọ izu ọzọ zịa ya ba- a na- ya na-abami abami ya na-etufula oge ndị igbo na-ekwu sị na o lulu ofu mgbe ofu mgbe wee lue o lulu ofu oge ofu oge wee lue ndị ọzọ na-asị ndị be anyị na o nwere akụkọ m ga-akọọlụ unu kọọlụ anyị kọkwasị anyị ga-ege ntị maalụ ife ị na-ekwu ma ọ dị mma

na ife anyị na-ekwu bụ na o lulu ofu mgbe ofu mgbe wee lue maọbụ a sị ndị be anyị na o nwere akụkọ m ga-akọọlụ unu kọọlụ anyị kọọkwa asị anyị ga-ege ntị maalụ ife ị na-ekwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ o wee luo ofu mgbe maka na gịnị na ofeke amarọ mgbe an- a nọ wee kee nkụ ụkwa ife ọbụla igbo na-eme ife ọbụla igbo na-ekwu ma igbo a na-eli ya na nli ma igbo a na-aza ya n'afa ma igbo a na-akọ ya n'akụkọ ife ndị a niile nwelụ ife mili emi igbo na-akọwa mana ife a mili emi igbo na-akọwa bụ okike ụwa nke fa bụ ndị igbo kama na igbo emerọ ya ka ọ bụrụ ọ dị ka ozi nke ndị ụka ọ ga-abụ a kọwasịa e je mee catechism e bulu e je melie ụwa nke ndị ọzọ site n'ụwa nke ndị ọzọ ya esolili ụwa nke fa igbo e- ụzọ nke igbo dịwaga iche maka na ụwa ndị igbo bụ ụwa izu ụwa izu usoro fa dịwaga iche n'ụwa nke ndị bịara abịa ya na n'ime oge a o lulu ofu mgbe ofu nwoke a na-akpọ idika wee dị ọgba nta ka ọ bụ dịka ndị igbo si malụ maka na a na-ekwu di ofeke igbo echee na a na-ekwu maka husband di abụrọ husband na nghọta nke ndị igbo mana ọ ife ndị igbo ji atụnyelụ oyilu oyilu ife igbo na-ekwu ka igbo ga-eji wee chee na di bụ husband ọ bụ na ikeskọ na ọ nya na-eme kịta maka na ọ bụ na di husband dịka anyị si ghọta na atụmatụ bekee bụ onye nne onye nnedo anya onye nwenụ na onye na-enedo anya mana onye ọlụ etu nwa bekee si hazie ụwa nke na ọlụ dị n'iche n'iche ife gbasara ọlụ dị n'iche n'iche nke anyị nwa na-akpọ ọlụ ugbo nwa bekee na-akpọ farming mana anyị kwuo ọlụ ọlụ ugbo ọlụ ugbo anyị abụrụ sọsọ ọlụ ubi ịk- ịkọ ịkọ m- ife gbasara mkpụrụ osisi mana nwa bekee n'iji ghọta na ụwa anyị na fa abụrọ ofu nwa bekee farming abụrọ sọsọ ịkọ ọlụ ubi ọ- ọ gba- ọ- ọ- ọ gbadokwa o jidekwa ịkpa anụ ịkpa anụ mana ndị igbo na ịkpa anụ bụ ịkpa anụ ịkọ ọlụ ubi bụ ịkọ ọlụ ubi mana nwa bekee farming bụ ịkpa anụ na ịkọ ọlụ ubi ya na onye na-akpa anụ bụ husband animal husbandry ọ ife nwa bekee kpọlụ ya na na husband nwe nwokodolu mana di dị iche ife igbo na-ekwu na ife igbo ji di ife igbo na-akpọ di dị iche ọ bụrọ husband ife igbo na-eme ka ị ghọta na di bụ ọkachamalụ onye mbụ ya na e nwe dinta e nwe dinta dinta bụ ndị ọkachamalụ ịchụ anụ ndị ọkachamalụ ịchụ anụ ndị ọlụ fa bụ ị- ịchụ anụ ịgba nta isikwo isikwo ọnya ụmụaka na-esikwa ọnya na-amata ngwele na-amata anụ dị iche iche mana fa abụrọ dinta dinta bụ ife o ji eli bụ ịgba anụ na ịmata anụ etu a ka esikwa nwee di dị iche iche enwe dike onye ike esi- onye nwelu onye onye nwelu ntachi obi onye ụjọ na-ada atụ onye obi na-ada eti eti enwelu di ji ụnọ di ji ụnọ bụ ụmụ nwoke na ụmụada amụ n'obi ndị a bụ di enwelu ọtụtụ di dị iche iche enwelu di ochi onye ọlụ a bụ ite ite nkwụ ọ ebe a ka o si akpa ego nyanwa maalụ mgbe ọ ga-eji tee nkwụ nkwụ apụta nkwụ esi n'ukwu nkwụ mmanya nkwụ esi n'ukwu nkwụ pụta ya na onye a anyị na-akpọ a na-ekwu maka ya tata bụ idika bụ afa nwoke a bụ dinta ka ọ bụ ọ ife o ji eli ife ọbụna gbasalụ ịchụ anụ ma isikwa ọnya ma ịgba agba ọ ife o ji eli ọ ife o ji bụlụ ọgalanya ọ ife o ji zaa afa mana idika na-agba anụ rinne o nwelu ụmụ ụmụ nwanyị ọtụtụ ụmụ ọtụtụ ndị inyom mana o nwero onye mụta nwa na ndị inyom a- ndị inyom ya niile na-agbajero na idika na-ewu ewu ụdị anụ ọbụla chọ- ọ bụ ka ị na-achọ i jebe na nke idika maka na ọ idika ya achọtanwụli ya anụ a ewelu ịgba ị- ịchụ nta mala idika idika na-ewu ewu o ji wee nwee ike bụlụ onye balụ ụba maka na ịnụ ịnụ ọtụtụ nwaanyị abụrọ emerọlịa ndị igbo emerọ ya ka ọ bụlụ nwoke niine ya eme ya etu a nọọ onye olu elu a na-elu elu a na-etolu etolu a na-etozu etozu maka na ọ dịrọ mfe ịkọlọ ndị inyom ọ dịkwarọnụ mfe dịka igbo si wee na-akọwa n'ụwa nke ndị igbo na nọọsọ ndị a bụ ndị ndị ndị ụmụ nwoke a bụ ndị nụlụ ọtụtụ ndị inyom ọ fanwa bụ ndị na-aba apụta na-ekwu okwu n'obodo egee fa ntị maka na ọ dịrọ mfe nwoke na ofu onye inyom ibinụ ma ya fọrọzi ịchịkọta fa ya na ọ ife eji mala ọgalanya na mgbe a n'oge nke a ya na idika bụ ọgalanya idika idika tozulu etozu n'ife eji nwoke eme mana o nwero ndị inyom ya mụtalụ nwa nke a wee bụlụ idika nnukwu ife mwute maka na ọ ya enwe ndị ya anọchi o wee bụrụ ya ife mwute idika wee jebe wee gaba njem wee jụba ase maka na ọ ka igbo si eme na onye ife na onye ife sieli ike dịka anyị si kwu n'oge gara aga n'i- na nkọwa ịkọwa n'oge gara aga gbasalụ okike na igbo gwala anyị n'izu na izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu anyị wee kwuo maka ee ee wee welie oge a kọwaa maka nwoke ee ee ee ee na-akesilụ olisa ekezu mana ekezurọ ya ekezu ọ ma mma ife nwoke na-ama mana ọ bụrọzi nwoke o wee gbaa aja aja a bụ ife gbanwe- gbanweli o wee zuo oke na nwoke etu a ka ọ dịkwa n'akụkọ a na-akọ tata gbasara idika idika wee jebe ka ọ mara ife ọ ya-eme maka na igbo gwara anyị na n'izu na izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu ọ ife fa gwara anyị ọ ya gwa anyị na ya na-ebu na ya bụ enyo dịka ọnwa na-ebu ife ọbụla na-eme n'ụwa nke a na-ebunalụ n'ụwa nke mmụọ ya na izu niile anyị na-agba dịka anyị si malụ oge na-ekwu afa anyị na-akpọ ndị ndị mbụ ndị na- ndị na-agwala anyị chukwu okwu ndị fa na ọra fa na chi anyị na ofu afa a na-akpọ fa bụ ege ntị ya gị jide ọjị n'ụtụtụ gị tụọ nzu na fa na-anụ na fa na-ege ntị na gị na chi yi oge ọbụla na chi na ọra fa na fa yi ya na fa yi na-ege gị ntị oge ọbụla ya na ozi ị na-ezi na okwu ị na-ekwu na-elu fa ntị etu a ka idika si wee pụọ njem ka ọ wee malụ ka ọ ga-esi mee ka ọ dị mma maka na ọ ndụ ndị igbo na ka fa gwala anyị na okike na e kesịrị okike okike ụwa nke ndị igbo na chukwu ekesịrị ya mgbọsị nke isii o lue mgbọsị nke ịsaa ọ naba n'ụla na ya adị enwe rest in peace na o nwero ife dị ka na nne nwụa na nna nwụa na nwanne nwụa e sị ya rest in peace maka na ọ ọ dị eji rest in peace na mmụọ ada ezu ike na ike okike ada ezu ike na ife niile nọ na njem iwu bụ na ụtụtụ ga-apụta efife efife apụta mgbede mgbede apụta aba anyasị anyasị apụta ụtụtụ fa ga na-aga eke ga-aga luo oye oye ga-elu afọ afọ ga-elu nkwọ nkwọ ga-elu eke etu a ka fa ga na-aga ya na okike nkwọ ama nọkata zuo ike sị ee na ya alụsigo ọlụ nke mgbọsị isii ka ya zuo ike nke mgbọsị ịsaa ka ya jezie ezumike nazie ezumike ọ nke a kpata na ndụ ndị igbo na nne gị na nna gị na o nwerọ ife dị ka na ee oge elue na ka ya jee holiday ka ya jee ezumike ndị igbo adịghị eme eme ezumike fa bụ mmemme etu a kịta a nọ n'oge ịwa ji a na-eme mmemme na-enwe obi aṅụrị ọ nke a bụ etu fa si ezu ike maka na ụwa i- ijele oge m kọwa maka ijele na ụwa na oge ọbụla na ọ nọ ọ na-aga aga ọ nọ in constant motion ya na okike ada agwụ agwụ na a ga-ekeghalinwu ọ ife igbo melụ ka anyị ghọta ọ ife ndị- ife ndị mbụ mee ka anyị ghọta nya ka fa ji gwa ya na sọ ife fa na-afụrọ ka eme bụ ọnwụ mana ọ bụrụ ife ndị ọzọ na ife ọbụla nwere ọgwụ ya bụ na eme ọgwụ ọ nyanwa bụ ọgwụ ife ọ ga-abụ eme ife dị njọ ewee dị mma ọnọdụ ewee gbanwee ife dị mma ewee makalịsịalị ya na ọ dịrọ ofu ebe ọ dịrọ ofu et- ọ dịrọ ofu ụwa adịrọ anọrọ n'ofu ọ bụrọ onye na-ebe akwa taa ga-ebegidezi akwa mbọsị ewee gwụ ọ bụrọ onye na-achị ọchị taa ga-achịgidezi ọchị mbọsị ewee gwụ ọ chịkata ọchị o bebe akwa o bekata akwa ọ chịba ọchị ọ ife ụwa gwalụ anyị igbo gwalụ anyị ọ nya ka idika ji wee kunie ka a jee malụ ife a ga-eme ka ọnọdụ wee gbanwee na ya ga-enwe ọmụmụ idika wee banye wee jụba ase wee jụba ese wee jee na nke ndị ebe a na-ajụ ese wee jụsịa ese ewee sị ya nya jekwulu mbe ka mbe gwa ya na ọ mbe ka ọ ga-abụ o jee fụ mbe akọọlụ ya ife a ga-eme ka ọ dị mma maka na mgbe ahụ na ụmụ anụmanụ na-ekwu okwu ọ bụrọ sọ mmadụ na-ekwu okwu mmadụ na-eje be chukwu mmadụ na chukwu bi a na-ejelikọta ụmụ anụmanụ na-ekwu ekwu okwu mana nke a bụ iro mana ndị manụ ghọta na anyị ma na mbe a na-ekwu maka ya bụ ndị ichie ndị mbụ ya na mbe gaba ee idika gaba na nke onye nwanụ onye ya akọwalị ya ife ọ ga-eme idika wee gagide wee lue na nke nke mbe wee kọbalụ mbe nsogbu ya niile etu e si gwa ya wee kọsịalụ mbe mbe wee mesịalị ya ebele hei wee sị ya na nsogbu adịrọ na ebe ọ bụ na ọ bịalutego ya malụ na ebe ọ bụ na ọ gbara agụ ịsa fee iyi ịsa wee bịalute na bie na ife ọbụla bụ nsogbu e, na ya- na ya- ya- ya malụ n'obi ya bulie n'obi na emego ya na ọ dịgo mma wee sị wee sị idika na ọ ma ife ọ ga-eme idika sị ya mba idika wee mbe wee sị idika ị mala ife niile bụ nyanwa na-esi isi ife ọbụla na-esi ajọ isi jee wetaba fa kpakọtaba fa niile kpakọtasịa fa niile i tesịa fa na arụ gị. kedu ife na-esigasị isi n'anị igbo anyị ma na i- ogili na-esi isi mbe wee ee idika weta ogili tee n'arụ a weta esu tee n'arụ a weta ụmụ arụrụ dị iche iche maka e nwere arụrụ ga-abụ i metụ a aka ọ na-esikalị ogili were ife niile a tesịa n'arụ a dịka mbe si wee gwa ya na i lue gị were ife ndị a niile chọtakọ- chọkọta ife niile na-esi isi idika wee lue wee zipụ ndị nwunye ya onye ọbụla wee naa bie fa fa wee jee wee chọ- wetaba ife niile na-esi isi maka na mba na-asụ n'onu n'onu ọ bụrọ ka o si dị na be anyị ka o si dị na be unu na o nwe nke unu ma anyị na-amarọ ndị nwunye wee wekọtaba ife ndị a niile na-esi isi wee bịa wee tebe idika dịka es- e si gwa idika sị a na emesịa nya na ị ga-eje n'ajọ ọfịa ị ga-eje n'ajọ ọfịa obodo unu i lu ebe a gị dine gị dine gị dine pịa nọdụ n'afọ ka ị nwụrụ anwụ etu a ka e si wee gwachaa idika idika wee ndị nwunye ya wee jebe wee wee jebe wee gaba ebe dị iche chinedu ekene m gị abanị ọma ndị ndị nwunye ya wee jebe ebe dị iche iche wee je- jebesịa be fa onye luo ọ kpakọta nkie ndị wetala ogili eweta ndị weta ofe gbara ụka eweta ndị weta ife ọbụla na-esi isi na-esi ajọ isi ewekọtasịa nya fa wee nata wee wee tekọba di fa tekọsịsịa idika idika si na mmadụ pụọ idika wee baa na- n'ajọ ọfịa wee jee dinegbuo anị etu e si wee gwa ya Idika dinezie anị n'ebe a- ebe a gwara ya dịka anyị si malụ na ife udene na-eli bụ anụ anụ nwụrụ anwụ na ebe ọbụla ife ọbụla nwụrụ anwụ nọ na a ga-afụ udene mgbe obodo dị mma ọ bụazịkwa kịta ndị ndị mmadụ tọlụsịgo udene lie chee na ọ sị na ọgazi ekenekwa m o, njọkụ ekenekwa m ya na idika wee jee dị na-egbu anị mana o nwerọ ife dị ka okenye ndị ma ife na ụmụazị ụmụ udene wee fụọ anụ anụ wee ju fụ na anụ dọnụ hei fa gbaa na o zugo na anụ ezuena mana fa fanwa na onwe fa enwero ikike maka na ekele ọlụ eke ekele ọlụ eke fa wee zibe ozi maka na anyị eje dịka m si wee kwu na nkọ mbido akụkọ akụkọ m na ọ dinta na ọkpaike ya na ọkpaike onye ọbụla ndị ọbụla udene nwelụ nwelụ eze eze udene bụ ọkpaike eze udene bụ ọkpaike ya na ọkpaike nwere ọlụ ọ na-alụ ụmụ udene nwee ndị ife fa na-alụ na ekele ọlụ eke ya na mgbe ụmụ udene fụ na na anụ dị n'ọfịa na-esi isi ọ bụrọ fa ka ọ dịlụ dịka Igbo- anyị si- anyị bụ ndị igbo si malụ na ife niile na ekele eke o nwee ife na-adịrọlụ nwaanyị dịlụ nwoke o nwee ife dịlụ nwoke na-adịrọlụ nwaanyị o nwee ife dịlụ nwaanyị na-adịrọlụ duru dị- eh, na-adịrọlụ ụmụaka Ụmụ udene wee zipụ onye nke izizi n'izu nke mbụ na mgb- mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'izu wee sị fa jee kpọọ idika ka idika ka nna eze udene bịa maka na ọ sọ nyanwa bụ anụ zuru oke na-atụpụnwu ozu afọ dịka igbo si wee gwa anyị na udene kala aka na-atụpụ ozu afọ ọ bụrọ udene niile na-atụpụnwu ozu afọ ya na tupu ụmụ udene a na-eli nri na a ga-akpọta udene kala aka udene kala aka a ga-akpọta bụ gịnị idika idika bụ gịnị ọ idika bụ nyanwa bụ eze udene bụ ọkpa ike n'akụkọ a e wee sị zipụ ozi onye nke mbụ ka o jee kpọọ ọkpa ike ka ọkpa ike bịa ka ọ bịa na anụ na-emebizi ka a bịa ka a gbapụ a tụpụ anụ afọ ka fa banye olili onye nke mbụ jesịa chiata sị na ọkpa ike sị mba na ya ya abịara na ụmụ udene amara ife fa na-akọ mkpụlụ ụbọchị nke mbụ gaa eke gaa olu mgbọsị oye fa ezipụkwa ee ofu onye n'ime fa ọzọ sị jee kpọọ jee kpọọ onye a jee kpọọ okpu ike okpu ike bịa okpu ike bịa na ọ nyanwa bụ onye ga-emenwu ike ife gbasalụ anụ a ka a gbawa anụ a ka anyị libe ife na ife na-emebizi onye nke onye nke ịbụa jebe lue kpọmkpọmkpọmkpọmkpọm okpike okpike sị abịa ya bịa okpike dinelụ ebe o dine o meghalịrọdụ arụ ọ sị ya na ya zigo onye nke izizi bịanụ ya jebe na ọ bụrụ if- na ọ bụrụ na ọ ọ ghọtarọ ife na-emenụ na onye a o che nwụlụ anwụ na ọ nwụrọ anwụ nya fa enyezina ya nsogbu mgbe onye nke ịbụa na-echighata ụmụ ụmụ udene a na-ajụ kedu ife okpe ike kwulu o kwukwa ofu ife a onye nke ịtọ e zipụ onye nke ịtọ mgbọsị gịnị mgbọsị afọ o lue na nke o lue na nke dike a bụ okpe ike okpe ike ọ jọbakwa okpe ike

abanị nke ịnọ fa na-ezi ozi aa okpe ike na ị ma na ọ sọ gị nwa ya-emenwu ife ife gbasalụ anụ a na ọ na-emebizi ị chọ ka agụụ gụgbuo anyị bịa solu anyị na ọ bụrụ na ị sorọ anyị na anyị ama na anyị ama nra ama nakwa n'ụnọ yị na ị ya-achọlụ anyị ife anyị ya-eli okpe ike wee hịa izu izu o kwe n'izu ee ndị a na-enye ya nsogbu na fa kwes- fa ada enye fa achọrọ inyedebe ya nsogbu ụmụaka na unu adịrọ aghọta na ya gwalụ unu rapụ na onye a na ọ nwụrọ anwụ fa jụ o wee solu fa wee jebe n'ime ajọ ọfịa wee lue n'ajọ ọfịa maka na gịnị na ife kpatalụ okpike ji bụlụ okpike dịka anyị si malụ na eze ezike udene a na-elu elu ọ bụrọ adịghị adụ na nwata abụlụ ezike udene ọ ịkata arụ na izu oke ya na ezike udene nwelụ ife ọ na-aga ọ kpụlụ n'ọnụ tupu ọ tụpuo ozu afọ ọ bụrọ udene niine ka ọnụ fa kalụ aka ịtụpu ozu afọ o wee kwado onwe ya site n'ụlọ ya kwadocha onwe ya zuo oke ka o si if- tozue mezuo onwe ya ife o ji bụlụ okpa ike wee gaba wee lue n'ọfịa ụmụ udene a na-ebe onye ọbụna na- na-efeghalị na-efeghalị onye na-enye onye ọbụna ya mebe ngwa ngwa ya mebe ngwa ngwa ife ife okpike me bụ na ọ nagide ife niine na-esi isi ife a dine ozu a tọgbọnụ na-esi isi ọ gbagwoju anya anya mana ife o ji bụlụ ife o ji bụlụ onye maala ife ife o ji bụlụ agadi udene ife o ji bụlụ eze udene ọ ma na onye a nwụrụ anwụ mana ọ dị eku ume ndị ọzọ ụmụaka ya na-asị ya mba ya gaba ya gaba mana o nwelụ nnụnụ nọ na nọ na nọ na oke osisi ọkpọ ọkpọ ọkpọ ọnya ife unu ya na-ekwelụ m bụ ngelema

okpike binie ngelema okpike binie ngelema okpike ege ege ege oge ozi ọ na-anụ ọ mara ebe o si abịa abịa ụmụ ụmụ udene ndị ọzọ a na-ahọrọ ya mee ngwa ngwanụ mee ngwa ngwanụ ị fụrụ na ozu- na ozu a na o lesigwo na-esi isi ee, kọ- mee mee na agụ agụgbu anyị ị chọ ka anyị nwụrụ ị chọ ka ọ bụlụ anyị nwa na-esi isi ị chọ ka anyị nwụrụ okpike pịachaa nku ya ligolo ozu enu kwụrụ n'enu ozu na-ene ọ na-esi ozu na-esi delu duu ọ dị eku ume ọ dị emegharị arụ o ligolo na ara ya n'enu onu a abịakwa

ha ọ kwụlụ n'enu ozu na-egechakwa ntị n'anya n'anya ọ fụrụ ebe ozi a si abịa ụmụ udene ndị ọzọ a na-aba mebe ngwa ngwanụ mebe ngwa ngwanụ mebe ngwa ngwanụ na anụ na-emebizinụ na anụ na-elelizinụ ife ụnụ na-esi isi a na agụ agụgbuona anyị na agụ agụgbuona anyị Mm. idika okpike o wee gaa ozu ofe gaa ya ogonogo

ngelema ụbọchị anyị ga-ata anụ ngelema ọkpụkpụ gbalụ ugele ngelema okpike binie ngelema ha etu a ka idika si okpike sikwa gakwu ya ofe gakwu ya ogonogo maka na izu gara aga oge m na-akọwa ozi gbasara okike anyị ma na anyị kwuru maka eke na eke nọ n'ebe na eke nọ n'ọwụwa anyanwụ nke bụ aka nni ka etu nwa bekee si wee nye ntụzi east na ọwụwa anyanwụ na onye nọ na ọdịda anyanwụ maka na ọwụwa na ọdịda na ugwu na ndịda ya ọwụwa na ndịda onye nọ na ọdịda anyanwụ bụ nkwọ onye nọ n'ọdịda anyanwụ bụ nkwọ ọ nyanwa bụ ufie ọ nyanwa bụ ufie ogologo bụ gịnị afọ na oye ogologo bụ afọ na oye maka na ife igbo gwara anyị bụ na eke na oye nọ na ndịda na afọ nọ n'ugwu na nkwọ nọ n'ọwụwa anyanwụ ufie na ogologo ka igbo tụzi ufie na ogologo ya eze nwe udene agakwa dinta ufie gakwa ya ogologo

Mbọsị anyị ga-ata anụ ngịlịma ọkpụkpụ ọgbala ogele ngịlịma ọkpa ike bilie ngịlịma ọkpa ike bilie ngịlịma eziokwu n'agbanyeghị na ọ na-esi ajọ isi n'ozi a ọ na-enweta n'egwu maka na onye na-aga nya na chi ya yi ọbụnadị nyanwa bụ ezeka udene na chi ya yi kpata o ji enweta ozi a a sị ya rapụ na mgbọsị a ga-elie anụ na ọkpụkpụ onye ozu agbalụ ga-ele ele mana ọ na-esi ka o lere ele mana o lerọ ele ọ karọ nwụrụ ọ dị ndụ na ọ pretended ka ọ na-eme ụmụ udene a na-aba na-enye nsogbu na-aba na-asị ọsọkwa ụfa ma onye abụọ na fa ya-etigbuzi ezeka udene na fa ya gbakọli ya tie nya ajọ ife kee ife ị na-egbuzila oge egbuzina oge na agụụ agụwana anyị na anụ a na ọ nwụrụgo since ị fụrọ na o lego ule na-esi isi ọ na-esizi ajọ isi tụpụ nya afọ mapụ nya afọ ọ bụrụ na anyị nwa nwere ike ma anyị eme ya na ya ya akpọrọ ya mana ọ gịnwa bụ eze udene ọ gị bụ ezeka udene ọ gịnwa ya-amapụnwu afọ ee na ọ gịnwa dịka igbo si gwa anyị na udene kala aka na-amapụ ozu afọ ọ bụrọ udene niile na-amapụnwu ozu afọ idika ezeka udene ọkpa ike wee gakwa ozu a ogologo gaa nya ufie gakwa ya ogologo gaa nya ufie gakwa ya ufie gakwa ya ogologo maka na gịnị na ụmụaka ụmụ udene na-enye ya nsogbu o wee wenye ọnụ maka na ọ kwadosili akwado ife o ji atụpụ ozu afọ o tinyego ya n'ọnụ already wenye ọnụ tu- o wenye ọnụ tupu ọ matue ka ọ ma dinta onu abịakwa ọzọ

eze ka udene nenie anya enu fufee n'isi o wee tụa ka ọ tụzịa ka ọ tụa ọ mapụọ idika afọ idika wee ghọlị ya aka n'ụ- aka n'ụkwụ ghọlị ya aka n'ọnụ fịọlịa ife o ji i- ya bụ ọ- e- e- ikike etilie n'ọnụ o ji agbapụ ozu afọ okpike wee tie hei na ụmụ udene alapụta udene n'enukwu n'ime ọfịa na ụmụ udene alapụta udene n'ajọ ọfịa na ọkwa ya gwa unu na onye a anwụrọ anwụ na ọkwa nya agwa unu na onye a anwụrọ anwụ na ọ dị ndụ n'ọ- n'ọ- n'ọkpacha anya na ndụ n'afọ ọ pịacha nku ọ pịacha nku ka o fenie dinta jidesie ya ike idika jidesie ya ike sị a na ọ ma nrapụ a na o nwerọ ka ọ rapụ a na tupu ọ rapụ a na ya ga-agwa ya na ọ ga-agwa ya ife ya ga-eme ka ndị nwunye ya wee mụta nwa na o nwerọ ka ya rapụ a na ọ ga-ejide ya na tupu ya arapụ a na ọ ga-agwa ya ife ya ga-eme ka ndị nwunye ya wee mụta nwa etu a ka ka eze ka udene ka okpike si wee gwa idika wee sị ya na ife ga-emenụ na tupu ndị nwunye ya amụta nwa na ị ga-akwụsịgodo ịgba nta ee gị agbazina nta na mgbọsị dị anya adị anya ọ gwa ya mgbọsị ọ ga-abịa na ọ ga-abịa ka ya kọwalịa ife ọ ga-eme ee na mgbọsị a ọ ga-abịa ya kwado akwado ya weta akwụkwọ ya weta ife ọ ga-eji detu edetu ma ọ bụ na ọ ya-elota na ya ga-akọwali ya ife ọ ga-abụ o mesịa ka ndị nwunye wee mụtaba nwa o wee bụrụ ya bụ na dinta wee gwa gwa udene na o nwerọ ka ya rapụ a maka na o nwee ike ọ bụlụ nghọlị ka ọ na-aghọlị ya na ya ya akpụ ya na ya ya ekedi elili na ya ya akpụ ya wee na wee kwado ife ndị a niile ọ gwara ya nyafee wee ilu wee jee mgbọsị ọg- mgbọsị ife nwa ga-eme maka na ya rapụ a o fefue na ya ama njidetanwuzi ọzọ etu a ka o si wee kpọrọ udene wee jee tinye ya na cage wee kwado mgbọsị udene gwara ya o wee udene wee kọwara ya wee kọwachasịala ya wee sị ya na mgbọsị dị etu a dị etu a na ọ ga-apụta ee na ọ ga-abịa n'ọfịa na ọ ga-agba na ọ ga-agba egbe mgbọsị a na nta ọ ga-achụ na ọ ma mgba anụ mana ebe ọ ga-agba ya bụ na mkpu a na ọ gbaa ya na mkpu na na fie ịsaa n'anya ka ọ daa gbagbu n'anụ kọwasịala ya ka ọ ga-esi mee ife ndị a niile sị ya na ọ bụrụ na ọ mee nya etu nya si wee gwa ya na ndị nwunye ya ebido wee mụba nwa etu a ka mbọsị ya si wee lue ọ wee bụrụ na o bulu keji ebe otu ilu ezi udene wee gaa na mkpu wee jee wee gbaa mkpu wee gbasịa mkpu ndị nwunye wee bido wee mụba nwa ya na ife akịka a dịka m si kọwa na igbo ji ife dị iche iche wee kọọ okike ụwa nke fa maka na mgbe a na-ekwu gaa ufie gaa ogologo gaa ufie gaa ogologo mgbe a na-ekwu ebe eke nọ na ebe oye nọ na ebe afọ nọ na ebe nkwọ nọ mgbe anyị na-ekwu nya ofeke enwerọ ike ịghọta na ife niile a bụ ntụziaka etu igbo si wee nye anyị maka na mgbe igbo na-enye anyị ọnọdụ na eke nọ na ọwụwa na oye nọ na ndị- e- e- ọdịda na afọ nọ n'ugwu na nkwọ nọ na ọdịda anyanwụ na anyị aghọtarọ maka na anyị ma na anyị na-eche n'okilikili dịka anyị si ghọta na igbo gwara anyị na okilikili bụ ije agwọ I- ị dọkwa i sekwa afọ ị ga-enwetakwa okilikili mana ufie na ogologo ka fa na-akọwala anyị ife fa ji akọwala anyị ife a bụ na ụwa na nghọta dị iche n'iche na amamife dị n'iche n'iche na ọ bụrọ etu i si fụ ife ka ife anyị na-afụ si wee dị i chee nya ufie gị chee nya ogologo i chee nya ufie gị chee nya ogologo maka na ọ bụrọ sọ ofu ụzọ na o nwee ike ọ bụrụ na ụzọ anyị si ene anya abụrọ etu- ụzọ a ka ọ dị ka igbo anyị ghọtakwa na mgbe ụfọdụ na ọrụrụ ka a na-arụ mmadụ rụbie ọfịa na mmadụ nwe ụmụ- ụmụazị ọ ife na-eme igbo kịta na ọtụtụ anyị bụ ụmụazị na-arụ ndị okenye ndị okenye amarọzi ebe fa na-eje mana ndị okenye na onwe fa na-anụ na-anụ amamife na-anụ akọ na uche fa na-anụ amamife fa na-anụ akọ na uche mmụọ fa ka na-agwa fa nke ziri ezi mana pressure ọtụtụ pressure ka anyị wee mee ka ọ wee dị ụmụaka anyị mma n'obi ọtụtụ wee na if- ọtụtụ ife wee na-emebi ya na ife anyị na ọtụtụ ife bụ ife a ga-agbalị na nkụzi a ma dịka m si kwu ọ ife m ji bịa tata ka anyị welie wee banye ịkọwa maka ili na abụọ ili na abụọ mana ili na abụọ dịka anyị si ghọta bụ ịtọ ili na abụọ dịka anyị si ghọta bụ ịtọ maka na ọ ofu na abụọ ofu agbakọnyelụ abụọ ga-enye ya ịtọ maka na ili na igbo gwalụ anyị na ọ na iteghete ka amamife kwụsị na ili ọ nakwago na mmụọ ya na anyị na-ekwu ili na abụọ ka anyị malụ na mmụọ na ịbụa afụlụ anya dịka igbo si- dịka anyị si wee ghọta na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka igbo ji kọwaa okike ụwa nke fa ya na ebe a ka m ga-eweta ozi m tata n'isi njedebe ekenekwanụ m unu ụmụnne m afa m bụ ngozi chukwuka adaobi ijele ndị nọ n'ụlọ taa ekene m unu nke ukwuu daalụnụ ụmụnne ndị nke m ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m n'arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi ka ọ dịkwanụ n'izu ọzọ